Dia dhíbh go léir a chairde. Conas atá? Táim ar ais arís. Cosúil le an bhfís deireanach a rinne mé, táim chun saghas vlog de mo shaol, a dhéanamh as Gaeilge arís. Inniu Dé Máirt. Táim ar mo bhriseadh Cásca agus táim ar mo bhriseadh ar feadh dhá seachtain, rud a bhfuil iontach ach tá an-chuid obair le déanamh agam. Más rud é go bhfuil tú sa choláiste, tuigeann tú, nó más rud é go raibh tú sa choláiste, tuigeann tú ag an am seo den bhliain, tá sé like semester 2 den bhliain acadúil agus ag an am seo den bhliain bíonn go leor saghas em níl sé uasdátú 'cause uasdátú is update oh it's like díreach ag m'inchinn clúdach le like cén focal, tá mé ag iarraidh you know like em. Níl fiú 'fhios agam an focal as Gaeilge, or as Béarla. Muna féidir leat a fheiceáil nó a chloisteáil, táim breoite, tá slaghdán orm, agus táim just ag úsáid an leithscéal sin le rá go bhfuil m'inchinn saghas mall. Ok, ag bogadh ar aghaidh, tá an-chuid assignments. le dhéanamh agam agus i ndiaidh é sin nuair a thagaim ar ais ó mo bhriseadh, tá orm na assignments sin a chur isteach agus ansin i ndiaidh é sin tá dhá scrúdú ranga agam ach cheapfá, bhuel níl 'fhios agam cad é an saghas mórthuairim, mórthuairim, thuairim ginearálta faoin like. rud seo ach más rud é go bhfuil an rogha agam idir scrúdú ranga agus scrúdú saghas le linn tréimhse scrúdaithe i halla scrúdaithe ollmhór, bhuel is agat an, like tá an tréimhse scrúdaithe sin agat, níl, ní like scrúdú ranga é. Tuigeann tú an difríocht? Like níl 'fhios agam cén fáth a bhfuil mé ag dul chomh domhain isteach ann ach roghnódh mé an scrúdú sa tréimhse scrúdaithe, ceapaim, mar na cinn seo, so right, tá dhá cinn agam. Tá ceann i gceann de mo mhodúil Béarla agus like tá sé faoi leabhar like rinneamar Pride and Prejudice, Jane Eyre, Great Expectations. Cheapfá, más rud é go bhfuil aithne agat orm, agus, you know, ceapaim gur dúras é seo i cúpla cheann de mo físeáin, ach is aoibhinn liom a bheith ag léamh, like tá cainéal i gcomhair léamh agam agus leabhair, ach is fuath liom na classics, like it's just, is fuath liom Pride and Prejudice, is fuath, no, mm-mm, ní maith liom iad. Ar aon nós, tá scrúdú ranga agam i gcomhair an mhodúil, Agus is scrúdú, like, literally, tá sé ag iarraidh go scríobhann muid, like, trí go ceithre leathanaigh A4, essentially, in uair a chloig amháin. Agus tuigim go rinne mé é sin i gcomhair mo theastas Ardteist, Jesus, Ardteist, ach like, just ní déanann muid é sin anois agus tá sé chomh difriúil ag scríobh aistí agus ag déanamh assignments faoi leabhair sa choláiste ná na cinn a rinneamar san Ardteist. Is ar leibhéal i bhfad níos airde é agus rudaí cosúil leis sin. So, just pian sa tóin atá ann chun an fhírinne a rá agus freisin tá sí ag. ag cur it's 50 fán gcéad i gcomhair an ceann seo i gcomhair ár like grád iomlán and then bí 50 fán gcéad i gcomhair assignment eile like conas a bhfuil sé sin féaráilte mar tá an-chuid am agat an assignment sin a scríobh agus a athscríobh agus dréachtaí difriúla a dhéanamh agus then tá muid just ag suí síos i gcomhair uair go leith tar éis staidéar a dhéanamh obviously i gcomhair an scrúdú seo just. Cuireann sé soir mé, ar aon nós. An scrúdú ranga eile ná ceann i mo mhodúl staitisticí. So, táim an-neirbhíseach faoin gceann sin, chun an fhírinne a rá, agus nílim tar éis aon staidéar a dhéanamh go dtí seo, ach ag rá é sin, níl, like, just níl aon treo. agam chun dul isteach i i gcomhair an scrúdú, like níl clue dá laghad agam cén áit le dul, cén rudaí le staidéar mar is léachtóir difriúil atá agam an semester seo ná mar a bhí agam an semester seo caite nó an bhliain seo caite so is léachtóir iomlán nua, bhuel bhí sí againn i gcomhair modúl eile ach. ní i gcomhair staitisticí ar aon nós, táim an-neirbhíseach i gcomhair sin, ach ag an nóiméad táim faoi strus, faoi bhrú, mar fiú níos luaithe bhíos ag obair ar research proposal a bhfuil orm a dhéanamh, tá an topaic an-suimiúil dom féin go pearsanta mar roghnaigh mé an topaic seo so like táim ag déanamh é faoi rud darbh ainm parasocial relationships agus. Chun é a chur i téarmaí simplí, i bhfocail simplí, is staidéar agus taighde é ar na saghas caidrimh agus attachments a déanann daoine le carachtéirí ó leabhair, 'cause dom, projecting here, agus like an tslí ina athraíonn sé nó a bíonn aon sórt, aon sórt difríocht ó sin ar na cinneadh a déanann daoine óga ó aois ocht déag go fiche cúig. Thóg sé sin like cúig nóiméad dom just chun an, an abairt sin a, a rá daoibh. Okay, ar aon nós, sin cad a bhfuil mé ag obair air ag an nóiméad. Tá sé an-suimiúil ach just tá a lán le dul iontu agus just níor thosaigh mé luath go leor agus de ghnáth bím go maith ag tosú rudaí go luath agus ag eagrú gach rud ionas go mbeadh go leor am agam rudaí a dhéanamh agus ionas nach mbeadh mé faoi bhrú agus strus mar a bhfuilim anois, ach chuir mé ar an méar fhada é, ceapaim, agus just. bhuel, chomh maith le sin, ní raibh na ranganna ar siúl. Bhí whole, whole rud le sin, ach níl an locht iomlán ormsa. Ok. Ar aon nós, sin é an saghas plean don tseachtain. Cén focal? See, seo conas, seo cad a faighim mé greamaithe, seo cad a bím greamaithe air. So, tá Béarla i mo cheann, tá Gaeilge i mo cheann, agus ó scoil, toisc go rabhas ag labhairt Gaeilge ar scoil agus más rud é go rabhas ag foghlaim teanga eile cosúil le Gearmáinis, bhíos ag déanamh Gaeilge go Gearmáinis go Béarla nó Béarla go, like, tuigeann tú, right? Más rud é go d'fhreastail tú ar pobalscoil lán-Ghaelach nó coláisteach, rud éigin cosúil le sin, tuigfidh tú. So sin conas a oibríonn sé agus mar sin i mo cheann, tá like Gaeilge agus Gearmáinis ceangailte agus is teangacha, teangachaí, teangacha? teanga? an-chosúil iad, i mo thuairim, agus mar sin tá an focal i gcomhair leadrán i mo cheann agus then tá laziness and then tá. lustig, sin focal i gcomhair lazy i nGearmáinis. Ceapaim, b'fhéidir go bhfuilim mícheart ach ar aon nós, like, cad atá tú ag labhairt faoi Stephanie? Cad a raibh sí ag rá? Literally céard a raibh sí ag rá? Oh yeah, táim an-lazy ag an nóiméad, níl a fhios agam, no, it's, I was about to say leadránach arís, like girl, like actually níl a fhios agam céard a raibh sí ag iarraidh rá leis an focal lazy, so. Ag bogadh ar aghaidh don tseachtain, an plean ná na rudaí sin a fháil déanta. Tá plean agam bualadh le na cailíní ar Dé hAoine mar tá mo chara Rosie ar ais ón Phólainn, tá sí ar bhriseadh lár, bhuel briseadh Cásca chomh maith ach faraor faigheann sí ach like trí lá nó ceithre lá so tá muid chun bualadh léi ar Dé hAoine agus mo chara eile. mo chara eile darb ainm Ella ar an Aoine. Agus chomh maith leis sin then táim ag obair, oh actually just smaoinigh mé air, chuimhnigh mé air, rinne mé dearmad ar an, so ar an, de ghnáth oibrím an deireadh seachtaine iomlán so an Satharn agus Domhnach ach an tseachtain seo toisc go bhfuil sé an Cháisc tá an Domhnach saor agam ó obair so mar is, mar is ehm Cásc Domhnach é, conas a déarfá é sin níl 'fhios agam ach so táim ag obair ar an Luan seachas an Domhnach so nílim ach ag obair ar an Satharn and then tá an Domhnach agam le caitheamh le mo chlann so is dócha go mbeadh sé sin deas, béile deas le cúnamh Dé ní féidir liom cócaráil so like. le cúnamh Dé ach yeah umm sin an plean. Ar nóta eile, iad seo, ok, like táim ag dul i dtaithí orthu agus tá siad kinda ceart go leor ach just ní thuigim conas a chaitheann daoine iad agus feiceann siad chomh maith orthu agus just like ní oibríonn siad orm. Like mar tá mo ghruaig, tá mo ghruaig róchatach i gcomhair sin. So, just, like, feicim chomh ait. Níl a fhios agam, ach bhíos chun iad a thógaint amach i gcomhair an clip seo and then I was like, do you know what, fuck it, I don't care. Ar aon nós, rud eile a bhíos ag iarraidh rá, ag labhairt faoi mo ghruaig, caithfidh mé é a fháil gearrtha cause tá sé thíos chuig mo, like, bun mo dhroim, like, mo thóin, caithfidh mé é a fháil gearrtha agus tá sé chomh tanaí agus míshláintiúil, chun an fhírinne a rá, agus tirim, so caithfidh mé é a fháil gearrtha. Tá costas €50 air. €50? I gcomhair wash, cut and blow dry? I ndáiríre, is scoláire mé, but like briseann sé mo chroí ag caitheamh caoga euro ar, ar literal trim, like mm like is pian sa tóin mé mar táim tar éis gearán faoin costas don, don ghruaigeadóir ar feadh like na ceithre lá a fuair mé amach cé chomh costasaí a bhí sé agus táim tar éis gearán chuig like,

Today we're gonna do good driving, not bad driving. Dia daoibh a chairde, Dé Céadaoin atá ann inniu agus táim tar éis cupán tae a dhéanamh dom féin. Eh, chun an fhírinne a rá, cupán ab fhearr liom. Is aoibhinn liom cupáin agus like mugs, níl a fhios agam an bhfuil focal Gaeilge ar mugs ach just is aoibhinn liom cupán. Tá cinn trí Ghaeilge agam. Duh! Tá ceann amháin agam a deireann Birthday Queen. Slay. Agus an ceann seo. Ceann Star Wars an ceann seo. Chun an fhírinne a rá, nílim tar éis na scannáin Star Wars a fheiceáil. Chonaic mé, ceapaim, ceann amháin díobh, ach sin an méid. Ach ceapaim go dtaitneoidh siad liom, ach just níor chuaigh mé isteach ann. Táim, táim mar bhall de go leor fandoms, mar a déarfá, agus seo ceann eile, caithfidh mé an am a chur isteach ann chun a bheith páirteach. Ar aon nós, tá mo chupán tae réidh agam agus táim chun tosnú ag léamh mo leabhar, táim like, oh, díreach 50 leathanach isteach ann, sin iontach. Táim chun labhairt faoi seo i gceann nóiméad ach, so ar maidin d'éirigh mé agus fuair mé gléasta agus bhíos mar, you know, inniu táim chun saghas feistis deas a chur orm agus b'fhéidir píosa smidiú, níl smidiú orm ach tá like em like gel fabhra, an bhfuil sé fabhra? or malaí, ceann díobh, caithfidh mé saghas foclóir a chur le chéile i gcomhair focail Ghaeilge ach em. So, fuair mé réidh agus ansin bhíos ag suí síos chun píosa oibre a fháil déanta ach ehm, ní raibh sé sin chomh iontach. Bhíos saghas i dhá aigne agus just i bponc san áit atáim i mo research proposal i gcomhair an choláiste agus bhí cabhair ag teastáil uaim so d'fhéach m'athair air agus táim chun a smaointí agus a you know um céard é an focal advice? Comhlúra? Nó, a comhairle. Comhairle? Yeah, a chomhairle a úsáid agus éisteacht leis agus tá cúpla rudaí le déanamh agam leis agus caithfidh mé bogadh timpeall ach tá plean agam anois chun bogadh ar aghaidh mar bhíos saghas mar mar a deirim i bponc agus kind of i stad so nílim chun é sin a dhéanamh anocht chun an fhírinne a rá. Táim ró leisciúil. Leisciúil! Sin an focal a bhíos ag iarraidh a fháil inné. Actually, literally dúirt mé an focal leisciúil, no dúirt mé leithscéal agus sin cosúil leis an focal leisciúil agus fós ní rabhas in ann an focal ceart a fháil. Rinne mé sin ar maidin, bhíos ag obair ar feadh píosa ach chun an fhírinne a rá ní raibh sé ar feadh fada mar, d'éirigh mé ró déanach ar maidin. D'éirigh mé ag like a leathuair tar éis a hocht agus ansin d'fhan mé sa leaba ar mo fón, an bhfuil ionadh ar aon duine mar níl ionadh orm, ar feadh like leathuair a chloig. Ansin ní, níor éirigh mé amach as an leaba go dtí like a naoi a chlog. Ar aon nós, níl sé sin tábhachtach ach tá mé ag labhairt leat faoi mo lá so tá tú chun éisteacht. Ansin an plean a bhí againn ó aréir go dtí inniu ná dul ag tiomáint. so tá carr agam, fós níl mo teastas tiománaithe agam ach táim ag déanamh cleachtaidh. So inniu thiomáin mé isteach chuig an chathair le m'athair agus mo dheirfiúr agus ansin chuamar timpeall, bhí lón againn le mo mham mar bhí sí ar a lón ó obair agus ansin thiomáin mé ar ais abhaile. Thóg sé an-chuid am chun an fhírinne a rá mar táim fós ag foghlaim so táim thar a bheith mall. An rud ná ní rabhas ag iarraidh dul chun tiomáint, really, mar ehm, an dhá uair roimhe seo, chuaigh mé. bhíos ag gol, like, mm, chríochnaigh sé i gol, bhíos ag caoineadh. So, obviously, ní rabhas ag iarraidh dul arís. Ach bhí inniu an-mhaith. Ní rabhas ag caoineadh ar chor ar bith, so sin iontach. Maith thú, Stephanie. Maith an cailín. Agus, ehm, you know, thiomáin mé isteach agus amach go maith, ní raibh ach saghas botún amháin agam ag teacht abhaile agus beag nach chuir mé muid go léir isteach sa ditch but sin ceart go leor cause níor actually chuamar isteach so yeah, sin cad a tharla inniu agus anois mar a dúras táim chun leabhar seo a léamh so an leabhar seo ná Never Let Me Go ó táim chun an an t-ainm seo a rá go hiomlán mícheart ach táim chun triail a bhaint as Kazu Ishiguro. Fuair mé an leabhar seo i siopa dara lámh, is aoibhinn liom siopaí dara láimhe, so fuaireas an ceann seo agus táim tar éis an-chuid a chloisint faoin leabhar seo ach ní riamh léigh mé leabhar ón údar seo ach chomh maith le sin, Táim chun an fhírinne a rá, ag an am seo ní really bím ag léamh leabhair cosúil le iad seo so is dócha gur é an saghas genre, tá a fhios agam go bhfuil focal Gaeilge ar genre ach tá sé imithe as m'intinn, ach an genre den cheann seo saghas like contemporary fiction, tá focal eile air i mBéarla ach tá sé imithe as mo cheann chomh maith, imíonn mo inchinn go dtí like. leacht i ndiaidh a bheith ag tiomáint. Fiú agus mé ag tiomáint, imíonn sé go leacht. Ar aon nós. Is leabhar é faoi choláiste, nó deireann sé gur leabhar é faoi choláiste. Bhuel, deireann sé scoil agus deireann sé go labhraíonn sé faoi saghas childhood an. príomhcharachtair. Childhood tá a fhios agam like an focal i gcomhair sin chomh maith ach tá sé just imithe as mo cheann. Caithfidh mé like leabhar eochair a dhéanamh, eochairleabhar a dhéanamh. Ar aon nós, nílim ach caoga leathanaigh isteach ach níl sé saghas an vibe a bhíos ag iarraidh, cheapas go raibh sé chun a bheith faoin gcoláiste seachas an scoil agus nílim really ag iarraidh léamh faoi páistí, d'you know? no thanks. Fuaireas em céard é an focal? Tá na vlogs seo go léir just mé ag rá Céard é an focal i gcomhair sin? Ní cuimhin liom an focal i gcomhair sin! Hashtag being real. Ar aon nós táim chun mo tae a ól mar tá sé chun dul. fuar. Labhróidh mé libh amárach, níl plean agam i gcomhair amárach, mar a dúras cheana, táim ag bualadh le na cailíní ar Dé hAoine, so. is dócha go bhfuil amárach chun a bheith lá oibre arís, mar tá a lán le déanamh agam, so, feicfidh mé sibh amárach, slán!

Súil agam go bhfuil sibhse níos fearr ná a bhfuilim ag an nóiméad. Táim ag streachailt ag an nóiméad. Táim ag iarraidh mo chuid oibre a dhéanamh ar mo research proposal agus mar a bhíos ag rá inné, am na aistriúcháin a dhéanamh. Thosaigh mé air agus táim beagnach críochnaithe an píosa a bhíos ag iarraidh a bheith déanta inniu ach just nílim ag iarraidh a dhéanamh a thuilleadh. Táim críochnaithe. Ach caithfidh mé é a fháil déanta inniu mar táim ag bualadh le na gcailíní amárach agus ansin táim ag obair Dé Sathairn agus Dé, oh well actually táim as Dé Domhnach ach is dócha nach mbeadh go leor obair déanta an lá sin mar is é Cásc, em ceapaim gur dúras é sin níos luath ach yeah so is dócha ní gheobhaidh mé aon obair déanta an lá sin so mar sin táim ag iarraidh é a fháil déanta anois ach just nílim ag iarraidh like just no it's ró deacair I'm just a girl táim actually just being so dramatic níl sé chomh deacair sin díreach rinne mé na dhá téamaí eile agus just caithfidh mé téama amháin eile a dhéanamh but yeah thosaigh mé leabhar nua Ach níl sé liom anois, tá sé ar mo Kindle. Tá sé thíos i mo sheomra leapa. Ach is leabhar iontach é. Is aoibhinn liom é. An teideal atá air ná None of This is Serious ó Kathy Prasifka? Níl fhios agam ach tá sé chomh iontach. Tá sé bunaithe ar chailín a bhfuil díreach ag críochnú an choláiste agus tá a chairde go léir ag críochnú an choláiste agus de bharr you know an ehm géarchéim tithe a bhfuil ag tarlú in Éirinn ag an nóiméad, tá na phraghsanna ró-ard i gcomhair daoine agus just tá siad dochreidte ehm daor agus mar sin tá an-chuid de a chairde ag you ag, an bhfuil sé ag eisimirce? Ceapaim go bhfuil sé ag eisimirce so tá siad ag bogadh go dtí like an Astráil, an Bhreatain, an Bhreatain? An bhfuil sé an Bhreatain? Nó Sasana? Sasana? mm ach chomh maith leis sin tharla rud éigin, bhí like crack sa spéir agus níl fhios agam cén sórt genre a bhfuil an leabhar seo ach just tharla rud ait agus tá an, an domhan ar fad ag cailleadh intinn faoi. Tá muid ag léamh faoi an cailín seo agus a smaointí nuair atá gach rud ag tarlú agus a smaointí faoi a shaol, í féin, a saghas. todhchaí a post, rudaí cosúil leis sin, nílim ag déanamh cur síos ceart air ach suimiúil, suimiúil. Táim díreach just ag iarraidh aon rud eile seachas mo research proposal a dhéanamh. ag an nóiméad seo so sin an fáth táim ag labhairt libh so ba chóir dom dul déanfaidh mé píosa oibre just caithfidh mé an téama seo eile a dhéanamh this is me convincing myself caithfidh mé téama amháin eile a dhéanamh inniu and then is dócha go bhfuil sé sin go leor oibre an píosa seo ar aon nós. Labhróidh mé libh.

daoibh a chairde. So, actually rith sé liom gur rinne mé dearmad ar mo mhic, ach is cuma. Is Dé hAoine é inniu agus níos luath sa lá bhíos ag déanamh obair agus. Mar is féidir libh a fheiceáil táim réidh le dul anois agus dul amach le. bualadh leis na cailíní chun dinnéar deas a bheith againn agus deoch bheag a bheith againn so, seo an smideadh go léir. is aoibhinn liom ag déanamh mo smideadh so slay agus tá sé comh ait mar níl mo spéaclaí orm mar tá contacts orm comh ait agus comh maith le sin tá mo culaith orm so taispeánfaidh mé daoibh roimh a n-imím leis an seaicéad agus an mála mar caithfidh mé rogha a dhéanamh idir na dhá seaicéad atá agam. agus caithfidh mé mála a aimsiú agus caithfidh mé imeacht go luath so tá orm brostú! Ar aon nós, feicfidh sibh an feisteas i gceann píosa agus ansin beidh mé le na cailíní!

Daoibh, a chairde. So, inniu Dé Domhnach agus is é an Cásc í inniu agus tá muid go léir, tá an chlann go léir anseo. mo dheartháir, mo dheirfiúr agus mo mham agus tá muid ar ár slí isteach chuig an bhaile chun bualadh le cúpla den chlann agus inné bhíos ag obair, ceapaim gur an uasdáta deireanach a rinne mé ná agus mé le na gcailíní is dócha ar Dé hAoine, oíche Dé hAoine so i ndiaidh sin just chuaigh mé abhaile agus. Bhí obair agam an lá dár gcionn, mar a dúras cheana, so níor dhearna mé aon saghas uasdáta an lá sin mar bhíos ag obair an lá ar fad, agus ansin rinne mé dearmad nuair a tháinig mé abhaile. Yeah, mar a dúras inniu, tá mé ag dul isteach sa chathair agus i ndiaidh sin ceapaim go bhfuil muid ag teacht ar ais abhaile chun just, you know, tráthnóna chill a bheith againn. suí síos agus dinnéar deas againn agus seacláid agus scannán b'fhéidir so is dócha go gcríochnóidh mé an vlog seo anocht níos déanaí mar táim ag obair amárach agus just mar a táim tar éis rá sa vlog seo tá a dhóthain obair agam le dhéanamh so caithfidh mé díriú ar sin chun an fhírinne a rá. Who knows? Táimid go léir galánta. Agus Cáisc sona daoibh go léir. Shona? Níl 's agam. Ok. Slán! Slán!